akwụ ka anyị na-asụ ebe ugbua n'usoro ọzọ otu ọzọ esi eproduzu mmanụ a kịta bụ ije ahịa igote mma igote akwụ igote akwụ isinye ya na iwere ite eji esi esie ya isie ya sifuo ya esi ịpụtakwa n'ụtụtụ ịkwa ya ọkụ so that ọkụ ahụ ịkwara ya ya emee ka o nwee ike dị hot so that ka o nwee ike na-epres dị ị na-apa ya ka o nwee ike na-epushute mmanụ gọta after that i mechara datin isie mmanụ isie ihe ee asụọ ya asụọ sụchaa ya isie mmanụ gị isicha mmanụ ikusie na ihe dọsa ya dirty ma edo ofe ose na-atọ ọkụ ikuye na can bukpuo ya ọrụsago ọrụ dịrị kama ọ na-ewekwa ụbọchị ọwụghị ihe a na-arụ kwamkwam so a day job ka ọ na-awụkarị mma akwụ makwara mma maka ihe m ji si na ọ mara mma na akwụ ba- akwụ bara uru ị ya ere akị ị ya ere ịchara ị ya ere abịrịbụ ị ya ere obodo nkwụ ya so ihe ọbụla dị n'akwụ anụ abịa n'ịsụ ya asụ akwụ nwere season mgbe eji asụ ya ịsụ ha na mgbe ahụ eji asụ ya na season ihe na-abanyetụ ya karịa ee by this time anyị ji asụ ya ịghọta ete ndụ mma ee ka ọ nọ ihe na-emezi nụ wụ na problem anyị na-enwezi ọ wụ igotecha akwụ tuto ihe niile garala ọnụ ma ego moto ye ma produce ya akwụ n'ụzọ before imecha ya ome expenses ya ọ na-agbago agbago nke ọ bụrụ mgbe a na-asụ akwụ ha enwee basin price ọ bụrụ mgbe a na-asụ akwụ o nwere mgbe ọ ya awụ oge akwụ ji apụta ụfọdụ ere 18,000 ụfọdụ 20 22 etu a ka ọ ya esi wee na-agbago wee gbagochaa That is 25 people. ehe nke kịta anụ ahazi asụ akwụ kịta anụ ị ga-enweta that storage a sụburu before 29,000 ka ihe uwe a na kịta like otu esi asụ kịta taa kịta ị ga-enweta 32,000 ha na-arụ ya m because na o nwewa mbọ nwanụ na-arụ na charity bus stop mba na-akwụ ego boy wee graduate ọrụsa ọrụ onwe ihe onwe ha o mepee dete mana ịma na ife na-emezi ụmụazị utu anyị kịta nụ awụ na ha anaghị alaiki ụmụ dirty business because na ihe a wụ dirty business ị ghọta ihe m na-ekwu ha na-alaiki ihe ọbụla sharp sharp ma ọwụ ka a sị na-anọ machine parts mana ị gaa n'ahịa ebe anyị na-azụ afịa ị ga-afụgasị ụmụazị youth ị mago na sometimes ihe na-eme ụmụazị kịta a wụ over pride ihe na-enye ha nsogbu but ọwụ ma nke anọ onye tiri uchu ma ihe ọ na-eme na ya eji ewe build family Rainy season akwụ anaghị adị ọ naghị agba agba onye sụzie ya ọ dị very costly ị bịa checkodo otu esi asụ ị fụ na mmiri na-akarịzi mmanụ na-apụta but ọ wụrụ before ị nwere ike ịpa ofu mpa akwụ sụte ya ofu rubber mmanụ mara ihe ma ọ bụ obere oju tuga etu nke a wujisie ike ụfọdụ ma ihe judo nara eju so ị fụ na ọ dị expensive too much so mezie people ha anaghị that's why eji ada asụwa mgbe aha akwụ na-adị asụọ area detinye dọsa a na-akpọ storage ọ da storage ka ọ ya wụzi kịta akwụ adịrọzi a na-erezi ya ere Ehe, ụfọdụ ya na-ejikwa fresh one Ehe, but that fresh one anaghị eruzi quantity ihe a dọsara storage Ehe. so mgbe akwụ ya ha eji pụtawakwa kịta asọ November December January anwụ bidokwa ịsha ihe dị iche atụtụ n'afọ ebe m na-anọ ọwụ na Okpuno Mbanagu i rute ukwu kashu after the first one ebe a na-asụ akwụ enwere the second one dị na main road n'ihu ebe a na-agba bọọlụ ị ghọta ebe ahụ ka m na-anọ then mmanụ mara mma because na onye ọwụ goro ụfụ o wee fụ ife ọ na eri anaghị m asụ mmanụ kịta tinye mpacha n'ime mpacha ahụ wa anyị machie that fiber ụbọchị ọbụla anyị parị ana m adọsị iche at the end of the year lee ya mara ihe m letara ya n'ime like nke m sụrụ this year kịta at the end of the year erere m ya n'August anụwa ihe m nwetara ya 20 eh, 45 can so ọ ka ju m afọ na m sụrụ ya lee fiber iche lee ezigbo mmanụ iche nyawa na-awụ savings m na-enwe Ehe. ya na akị fiber wụ mpacha like otu a kịta mmadụ sụcha akwụ kịta ya apachacha abịrịbụ instead of ịpacha ya ị machikwazie ya ọ nọ two or three days ọ nọ two or three days ị bịazie pachagharịzie ya ịpachagharizie mmanụ na-apụtakwa n'ime ya wụ mmanụ a dọ na bucket a dị ebe enu bucket a m dọsara ebe enu ebe ahụ akpa ahụ dị kịta so ya ka eji eme ncha ndị ncha na-achọ ya achọ Otu ụfọdụ na-emix ya with mmanụ lee ee ụfọdụ na-abịa ha bịa kịta ha sụchaa nkwụ ha eburu ya na ya ha emixie ya mana onye ọbụla chọrọ ka mmanụ ya dọha na mmụ separate ya ya iche imechi mee ya. mana ndị be anyị anaghị am- emekarị o nwere ndị amaghị ihe wụ fibre mana ndị side anyị aha emekarị ya nweghị ihe dị easy dị n'ime because labour dị na ya ihe eje ebute nkụ ụbọchị ihe eje afọ ya akwụ ọtọ na-awụ akwụ buru nata sie esie mee ọrụ dị ya thank God because na ọ na mmadụ aha afụ uru ọ ya continue ya Ee, ife m na-ayọ government kịta na ọwụ na ha nyere m aka n'ụlọ ọrụ ma na m na-eme people employ so that ha enwee ike ọwụ na m na-eproduce bụ 50 a day ka m nwee ike produce bụ 100 or more than that or within one week because na i nwee workers labours aharọ gị na nso etu without workers ma ọ wee enweghị ife eji arụ ọrụ ọ ya da afụ gị ụfụ n'ahụ iproduce quantity ọ yiri ahụ a day or in a week so na ekpere m wụ ka ife m na-ayọ ha wụ ka ha nyere m aka nye m more equipment m na-eji wee na-arụ ọrụ